ị pụta n'ụtụtụ i weta mmiri were kwọọ aka gị kwọọ aka gị abụọ kwọpụ aka ụchụ mm, kwọọ ihu gị ị nwere ike ị chọrọ gị imesa mmiri n'ọkpa gị if you like you can touch water on your legs ị chọrọ gị imesa mmiri na your legs if you like mm, you wash your two hands wash your face then you keep it aside ihe anyị ka eme ya maka ịdị ọcha because mgbe ọbụla ị chọrọ ịga n'ihu mmụọ ị ga-make sure na ị wụ onye dị ọcha i mecha i hisie aka gị um taa m chọrọ ime nkụzi ihe gbasara nzu ihe a wụ nzu nwoke ihe a wụ nzu nwaanyị ha niile wụkwa the same nzu nzu wụ nzu ka weda ka wa akara aka okay ọ bụrụ ị nọ na town dịka onye nọ na town ị chọrọ ime iji nzu ekpe ekpere i nwere ike zụrụ nzu na Nigeria dịka na large nke a kwesịrị ịdị full i check ya ọ kwesịrị ịdị full size mhm. i weta nzu ugbu a hmm, i jide otu a i jide i were mbọ aka gị ma chetakwa tupu gị emesawa nzu nzu dị ka mmadụ iti onwe ya na nsogbu hmm? ọ bụrụ na aka gị adịghị ọcha makwa na obi gị adịghị ọcha ị kwesịghị imesa nzu maka na i mesa nzu were na-ekwu okwu ihe chọrọ ime gị ọ na-abịa very fast hmm? mere ndị nna nna anyị ha ji sị aka mara nzu anaghị ama nsi onye nsi onye ọbụla na-eme nsi na onye na-eme nzu anaghị agakọta ofu ụzọ Ee, because e gwupụtara nzu a nzu a wụ ihe dị ọcha e gwupụtara n'ala ala mgbe a na-egwu ndị na-egwu ala gwupụtara ya ọ wụ na ị gaala site ebe a na-egwu ala ị hụ ebe e gwupụtara nzu ị ga-ahụ na ọ gbara iche ọ dịkwa white kama na ndị na-ere ya moulduzie ya mezie ya ọ dị smooth like this mhm. so onye ọbụla aka mesara nzu anaghị emesa nsi maka na nzu na nsi anaghị agakọta ofu ụzọ ihe m ji kwuo ya nsi na-egbu mmadụ fast the same way nzu na-egbukwa mmadụ nzu na nsi is almost two different things mana aka mesara nsi anaghị emesa nzu ama m ị ghọtara that statement aka na-emesa nsi anaghị emesa nzu na ị were nzu a ọ bụrụ na i bi na tenant house ma ọ i bi ebe ahụ nọ i weta efere efere stainless is preferable ihe m ji weta efere stainless ahụ adịghị nso ihe nọ n'ime so i weta efere a ugbu a dịka i bi na ụlọ tenant i weta nzu a n'isi ụtụtụ hmm? i were ya kwubighị okwu otu a ka ị ga-eji ya gị kpọkuo nke mbụ ị ga-asị Chukwu chukwu chukwu ị nwere ike ịkpọ ya chukwu seven times or chukwu four times chukwu okike gị towe chineke chukwu ndị nna nna anyị ha ji mara ya bụ chu chi nke ukwu um, chi so mmadụ bịa ụwa nwekwara ike ịza chi Ehe. mana mmadụ mara na e nwere chi nke ukwu so ọ ya e ji akpọ ya chukwu ee enweghị english name for chukwu chukwu enweghị ụfọdụ na-asị ọ god chukwu na god awụghị otu Ee, chukwu wụ chukwu Mhm. ị kpọkuo ya ị pụta n'ụtụtụ ị sị chukwu chukwu chukwu chukwu ekele ekele ekele ekele Mm. gị kelewa mmụọ niile dị iche iche maka ihe wụ ọgọ mmụọ onye ọbụla gbatara nzu n'aka aghọọla ọgọ mmụọ ihe ma anyị na-eji nzu ahụ agọ mmụọ hmm? i were nzu a were kwubi okwu mee ka ịchọrọ na-aba gị n'ime efere ka ị hapụ imetọ ala ebe ahụ ị nọ i were nzu a nye ya gị na-eme ya otu a ị hụ otu m si na-akụsị gị na-akụpụ ya agha gị na-asị n'aha chukwu chukwu chukwu chukwu chukwu okike onye ike niile si n'aka abịa chukwu pụrụ ime ihe niile onye kere eluigwe keela ụwa na chi ụtụtụ asaala chi ụtụtụ abọọla gị kpọọ aha ụbọchị ahụ ọ wụrụ taa that day taa like taa taa wụ nkwọ gị sị chukwu na taa taa ụbọchị nkwọ anyị ekelela gị ka nkwọ kwọtara m ihe ọma kwọpụrụ m ihe ọjọọ mm? ka nkwọ kwọpụrụ m ihe isi ike kwọpụrụ m ihe ihere kwọpụrụ m ọnwụ eru eru kwọpụrụ m eh, ihe ịba kwọtara m ahụ isi ike ihe ọbụla ị ma ị ga-arịọ mgbe ihe na-eme ka ị kpọwa chi onye ụwa gị ọ bụrụ na ị kpọtuola chi gị ma ị kpọtụbeghị chi gị ị mara na ị ga-akpọtụ chi gị hmm? ọ bụrụ na ị kpọtuola chi gị ihe ị ga na-asị bụ chi chi onye ụwa m gị na ikenga gị hmm? bịa bịa ma nzu ma nzu n'ụbọchị taa taa ụbọchị ka akpọ na taa ụbọchị nkwọ chi onye ụwa m gị na ikenga gị bịa bịa ma nzu ma nzu na aka mara nzu anaghị ama unyiri na taa dịka m na-amara gị nzu mee ka ihe ọma kpọọ m ị kpọcha chi onye ụwa gị ihe ọzọ ị ga-akpọ bụ ndị ichie ka ị sị ndị ichie ndị ichie ukwu na ndị ichie nta ndị ichie si n'ebe a mụrụ nne nna gị ndị ichie si ebe a mụrụ nne gị ndị ichie si ebe ndị ichie ebe ahụ obodo ahụ ị nọ hmm? ndị ichie nọ n'obodo ahụ township ahụ ị nọ o nwere ndị ichie n'ebe ahụ na ha soro gị bịa ma nzu n'ụbọchị nke taa na nzu bụ ihe eji achọ mma na dịka ị na-achọ ha mma ha nwa chọọkwa gị mma mee ka ihe ọma kpọọ gị hmm? ka ewe onye ka spirit gị ka ọ chakee n'isi ụtụtụ ahụ ka ihe ọbụla ị na-eme ka ọ na-aga gị na-eme otu a n'ime efere gị ekwu ihe si ndị mmiri gị bịakwa bịa ma nzu hmm? na ndị mmiri gị nne mmiri gị na nwunye mmiri gị na mmụọ niile gị na ha so bịa na mmiri na ha bịakwa bịa ma nzu ikwucha ya gị kpọkuo ndị ndị otu gị si ndị otu gị ebe ọbụla ha nọ ha bịa soro bịa ma nzu na ha ma nzu na aka mara nzu anaghị ama unyiri na taa ị na-achọ ha mma na ha sorokwa gị rie soro gị rụọ ka ihe ọbụla ị ga-eme ụbọchị ahụ ka ọ gaziere gị nke ọma na ha mee ka nwoke hụ gị n'anya ka nwaanyị hụ gị n'anya ka ndị mmadụ nye gị fevọ ka fevọ si ebe dị anya na-eloketi gị ihe ọwụla wụ nrịanrịa makwa ihe ọwụla wụ ihe isi ike makwa ihe na-ebute anya mmiri ka ọ nọọ anya n'ebe ị nọ ikwucha ya drọpụ gị werezie edo hmm? si taa ị chọrọ ka o doro gị ka o doro gị n'ugwu ka o doro gị na ndịda ka o doro gị n'aka nri ka o doro gị n'aka ịkpa ihe ọbụla wụ ihe eh, ihe bute anya mmiri na ma ihe iru uju ka ọ hapụ ịdị n'ime ndụ gị na taa dịka ị na-eji ịta na-ekwu okwu na ihe ọma ga-esi n'ebe dị anya na-eloketi gị imechaa ya hmm? elekọta ya ọnụ gị were ya tetụ n'ahụ gị tetụ tetụ n'ụkwụ gị tetụ n'ụkwụ gị tee ya n'egedege ihu gị your forehead then gị tetụ ya n'aka gị otu esi eme ya but ọ bụrụ na ị chọghị use ị chọghị use this pattern hmm, then gị mara na ị ga-agazi with nke a ka powderize powderize you can see the powdered one ọkwa the same thing with this then i were ijide ya gị na-eme like this gị na-ekwu ihe niile ị chọrọ ikwu ihe anyị kwuru before ka ị ga na-ekwukwa na this one starting from all of them hmm? onye nke ikwuchara nke ya ịbịakwa another one kwuo na nke ya nke ikwuchara ịbịa another one kwuo ịbịa gị ekwuo hmm? kwuchazie gị gaa fụpụ ya it's still the same thing dịka onye bi na town otu i si werekwa nzu were kwuo okwu ka eji kwa ọjị were kwuo okwu make sure na i bu ụzọ were nzu before gị were ọjị nke a wụ ọjị icheke ọjị ọjị a gbara ka anyị gụọ ya ọnụ ọjị a gbara ise otu abụọ atọ anọ ise na iwere ọjị cheta mgbe ọbụla i mechara with nzu

ọ dị otu a ihe ị ga-emezi wụ ịma ụfọdụ ọ bụrụ na ibi ebe kọmpaụnd ebe ị na-akwụ ụgwọ ụlọ ụfọdụ ndị landlord anaghị eji anya ahụ ụfọdụ ihe a na-eme ha ga-efili na ọgwụ ka ị na-agwọ ee ndị anya ha na-erughị ala ha hụ ihe gbasara ọjị ha filie na ọgwụ so but ọ bụrụ na landlord gị ma ebe ahụ ị nọ efilighị na ihe ọjọọ ka ị na-eme ịbịazie kwucha nke nke mbụ gị asị chi onye ụwa gị taa ọjị gị atụpụ gị asị ndị ichie taa na ọjị gị asị ndị mmiri gị taa ọjị gị atụpụ gị asị ezumezu gị ndị otu gị na mmụọ niile gị na ha so bịa ụwa ndị na-etiri gị aka takwa na ọjị ya wụrụ four ọ wụrụ na ọjị gbara four ma ọjị gbara three ọjị gbara five gị eme otu a ọkwa na ọjị gbara four gị emekwa otu a then nke last one a gị ata ya ihe a wụ holy communion ihe a holy communion ndị igbo anyị na-eme then ọ wụrụ na i wetakwa mmanya ọkụ nke a mmanya ọkụ ị wacha ọjị tụpụta tụpụrụ ndị mmụọ niile dị iche iche ị taa then mmanya ọkụ a ga-awụzi the last thing ị ga-eme mana mmanya ọkụ chetakwa ọ bụghị ebe niile ka ị kwesịrị ịtasa mmanya ọkụ mhm. ụfọdụ i nwere ike iyuzu mmiri mmiri dịkwa mma eh, iji were ya a na-akpọ ya pouring of libation then ụfọdụ anaghị a-like ịwụ mmanya dịka obere ka ị ga-atasa ala ị tatụ obere hmm? just small small hmm? just small gị were mmanya ọkụ a jide n'aka otu a gị jide n'aka were kwubekwa okwu ihe ndị a niile i kwukwara na ọjị ma na nzu ma na edo gị werekwa na mmanya ọkụ kwuo okwu gị sị taa ị chọkwara ka ha soro gị rie soro gị ṅụọ ihe a wụ holy communion nke ndị omenala ndị chọọchị ha bịa n'ime holy communion ha na-eyuzu eh, bread and eh, red wine wụ to feast mm, wụ their own sacrament bread and wine but na omenala igbo ihe ndị omenala igbo ji eme their own holy communion wụ ọjị na mmanya ihe mere mmemme ọbụla ị gara a ga-enwetarịrị ọjị na mmanya mgbe ọbụla gị na ụmụ mmụọ chọrọ irikọ nri ọkwa ọjị na mmanya mmanya ọkụ mm, alcoholic drink ihe anyị ji eyuzu mmanya ọkụ sometimes iyuzu mmiri mmiri anaghị akọ ọsịsọ n'ala mmiri na-emetọ ala ebe ahụ adịcha somehow ehe so iyuzu mmanya i kwuchaa okwu gị asị taa ị na-atụpụ mmanya na taa wụ ụbọchị nkwọ bụ na nkwọ na eke bụ na eke na orie bụ na orie na afọ bụ na afọ ahịa anọ ụbọchị anọ gị werezi ụfọ nke takataka ụmụ ahụ nke na obere ahụ gị ata ya n'ire hmm? just to show that na ọ nri ọma ka ị na-enye ha na-aṅụje a na-aṅụ mma but mmanya generally alcohol na-enweje effect na na the your vessel and the, eh, your blood ọ ya wụ omenala Igbo ị na-eme ya gị na-eme everyday everyday gị bilite in a certain time of the morning before gị kwusara mmadụ okwu ọ ya wụ the first thing ị ga-eme before gị sị mmadụ good morning before gị sị mmadụ how are you before gị kelee mmadụ ma gị kwusara mmadụ okwu ị make sure na ị bu ụzọ kelegoro ụmụ mmụọ gị kelee ezumezu gị hmm? na ihe ndị a niile ga-eme ha kwudoro gị ị nwere mkpa gị kọsara ha akọsakwalara mmadụ mkpa na ọ hanwa ka ị ga na-akọsara mkpa ma ihe isi ike ma ihe ọbụla na-eme gị ehe ihe ndị a na-akụziri gị ugbu a bụ ihe ị gakwa na nke dibịa gị hụkwa na dibịa ga-ebu ụzọ mee ihe dị otu a eh, ọkwa ka a kụziri gị gbasara omenala ya gazie so i lecha vidio a tụsaa ya hmm? ya na the end of the video ihe ị ga-asị wụ n'aha chukwu na ndị mmiri na ndị nwe ala hmm? i kwucha ihe anyị ga-ekwu summarize ya your prayer n'aha chukwu okike makwa n'aha chukwu na ndị mmiri na ndị nwe ala ya summarize your prayer ị gawara ụwa gị hmm? spiritual eh, impurity ị dịla as long as ị mesara nzu ị dịla pure hmm? for the day but i mechakwa nzu a agakwala ga pịtọ onwe gị maka na ụfọdụ na-eti aka ebe ha kwesịghị iti aka ehe all these things ga-eme nzu ahụ ga-abịa enyewa gị nsogbu at the end of the day so ya bụ nkụzi m kụziri nke taa i lecha vidiyo a, tụsara ya ndị ọzọ tie aka na share button ya gazie